Opendecha your elephant umbrella let me fight your banana leaf. O nwere ihe mere m na akarọ ụka tata. Bịa fụlụ ife dị na mmadụ dị njọ. Bịa fụlụ ife m ji ezelụ ndị mmadụ. Bịa fụlụ ife bụ na mmadụ dị extremely wicked. Ka ife nwoke anụnwa mee. Nwoke a nwe HIV jee n'obodo na-aza Enugu. Nọdụ ebe a da-ala ụmụ nwaanyị niile ụmụ agbọghọ ma ndị dị ime ndị ọ specialize bụ ụmụ nwaanyị dị ime. ka ọ na-ala kee ihe o ji ala fa ọ na-ala fa ka o bunye fa hiv and ọ na-ala fa without condom and ị na-ene iru nwoke a na-eme ihe a ị fụ na ihe a bụla izu ọbụla ebu ọbụla ịtọ maka na ụjọ adịghị ya n'arụ nwoke a mee iru ka ikputu anụnwa gwazie m ụdị ụwa bụ ife anụnwa ị mara onye ị na-eze ọ ya kpatara ị pụta ị nọlọ onwe gị kama sisi na a na-aba na-akpọ ide ada afụ gị nọdụlọ onwe gị ụwa nwee ka ọ dị ị fụ ya nwoke a n'ụzọ kịta ị sị ya good morning ọ sị good morning how are you a na-emekwa ọ sị we are doing we thank God for life ị ma mma ụdị ihe ọ na-eme o nwe ihe ọjọọ karịa ife anụnwa onye a na-eme di jesị ọlụ bata o bulu hiv nwatakịrị tonyite onaka onye ejikwa confidence je lakwa nwa mmadụ ọzọ bunyekwa ya hiv ọ bụlụ ife gị nwa bụ ezi na contribute na society hiv nwere ọgwụ iwu abụrụ ọrụ ife ị lata bunye gị ya na mmadụ bunye gị ya and then ọ kwa ihe onye chọ ka ọ fụ kee ka ihe e si na-anwa ụmụ mmadụ ọnwa ọnwa ka ọ na-anwa ụmụ nwaanyị dị ime maka nwaanyị dị ime ọtụ na-akọ ya ọkọ ọnwa ka ọ na-anwa fa ọ ma ihe ọ na-eme he knows what he's doing ọ lara ma ụmụnne ma ụmụnna laka ofu onye ị sị na chukwu ama mkpọ gị ọkụ ife a ka ọ ya abịa nene sị anyị na-ebi ndụ eme gịnị ị na-ezela onwe gị ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede akarọ m ụka tata maka enenekọta m ife a m sị kee ụdị mmadụ bụ ife a mmadụ nọ n'ụwa kee ihe mmadụ mere ụwa aghọtala m ka mmadụ ya esizi nọdị n'ụwa nọdịla onwe ya just ka ha have fun ị have ta hiv ị makwa na i nwe hiv ị chọsịa ndị ị ga na-ala ọ bụrụ ụmụ nwaanyị dị ime fiakwa ma ụmụ nwaanyị na-asanyedịla onye a dị ka ikputu ụmụ ihe ndị be anyị na-akpọ ikputu eke onye a rị ka eke ka unu na-asanyela ụkwụ onye ọ na-akadị gị mma ụkọchị ọ na-akadị gị mma nene ya n'ọnụ kee ife ụdị ụwa mmadụ nọ ị sị na chukwu ama mkpọ mmadụ ọkụ n'ụwa anụnwa tụfiakwa na njewa ọma ngolo nna awọ
ọ bụ ọ bụ HIV dịsị ebe a ọ bụ HIV na-eke ndị be anyị niile kelee ka ụmụ nwaanyị dị ime ma nwanne nwaanyị dị ime ba ncha na-ekeghị HIV elu alụ na abụghị na-eme na bụrụ ọkwụ na ọ

ịfụ na ọbụla ebe
o ji ya
naanị ya na ụtụ ofu ka m nwale ya matụrụ m na n'ọzọ ị na-eweta m ọnụ mamugu aiwa nna ahụ